tile fila tɛmɛnen na dugutigi dɔ denkɛ ma minɛ min bɛ ka taa dumuni d'u ma kungo kɔnɔ o kɛra yan n'o cɛ alimami fila ma minɛ mhm. o donc est ce que o mhm. an ka finitigilakaw bɛ se ka taa dugu bɛɛ faga mhm.
ayi bon fo ka wolomali kɛ tiɲɛlikɛlaw ka bɔ olu bɔ ɲumankɛlaw la yasa ka se k'olu de sɔrɔ bon o de kama i m'a ye ne ka kuma caman ne tɛ n da don armée ka baara la parce que n tɛ sɔrɔsi ne tɛ se ka kɛ ne tɛ se ka lakana ɲɛdɔn ka tɛmɛ sɔrɔsi kan mɔgɔ minnu b'a kumaw kɛ bon fili baara de don a kɛlen b'a fɔ aw filɛ aw bɛ ka video aw bɛ k'aw ka filimeli min kɛ nin ne t'a ɲɛdɔn n'i y'a jan san dɔrɔn b'a kala cogo min na o y'aw ka baara de ne fana bɛ min na e fana t'o ɲɛdɔn donc lakanali o ye finitigilakaw de ta ye dɔw bɛ yen k'a daminɛ mali kɔkan fo mali kɔnɔ ee munna u tɛ se ka mɔgɔ caman ta munna u tɛ bɛɛ ta siɲɛ kelen olu de b'a dɔn u ka kan ka kɛ cogo min donc n'i y'a ye n bɛ k'a fɔ essence ko in filɛ nin ye gɛlɛya in a gɛlɛya essence ko gɛlɛya a gɛlɛya n'i ye kunasini kan in bɔ a la an ma kunɲɔgɔn fila kɛ dɔrɔn tɛ k'ale tubabu la k'a bɛ yen ayi o bɛ fan bɛɛ fɛ o bɛ fan bɛɛ fɛ maintenant n'i ye kunɲɔgɔn ta ka kɛ kunɲɔgɔn fila a kun ma ban wa parce que hali minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ n'u bɛ ka nin baara jugu kɛ n ko olu fana bɛ essence in de ta a kun ma tigɛ o la wa an m'a ye u kun famana ma bon donc a dɔnnen don ko in min b'a jukɔrɔ e fɛɛrɛ fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini a la fɛnɛ k'a lajɔ o de kama ne y'a fɔ n ka kuma la n ko maliyɛnw k'u sigi n'a ye kuranko ta kun tɛ nin yan u ma essence ko ta nin yan ala k'an n'a cɛ jan hali bi dɔwɛrɛw bɛ na nin yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ y'a fɔ mais an bɛ adaptation kɔrɔ ye mun ye n'u ye kɛlɛkɛ bolo min falen an bɛ to an bɛ t'u nɔfɛ o kɛlɛkɛ bolo kura la fo ka taa u dɛsɛ don mais ko ko ni mɔgɔw ma labɛn ko ni min ma labɛn k'o bɛ se ka taa ni min ma labɛn o bɛ o ka taa min na maliden dɔ ka fisa dɔ ye yan dɔ e m'a faamu o kɔrɔ t'o sa o kɔrɔ n'i bɛ siran na e ne min y'a kuma fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka k'a su dɔ ye o an bɛɛ bɛ se ka sa jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ fo nin de ka jɛya bɛɛ jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ bon ni mɔgɔ min de bɛ siran walima e tɛ kɛlɛ fɛ taga yɔrɔ wɛrɛ fɔ yanni an ka tila kɛlɛ la kuma in kɔrɔ o de an labɛnnen bɛ kɛlɛ de kama parce que minnu b'an kɔ u t'an to yen fo u ka dɛsɛ de bon mun b'u dɛsɛ f'an fana kana kɛlɛ bila olu ma fɔ ka nasarakan na ko la vie est un combat ceux qui luttent sont ceux qui vivent ko diɲɛlatigɛ ye kɛlɛ ye ko mɔgɔ minnu bɛ balo k'o ye mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ donc an bɛ kɛlɛ de kan sisan wa kun y'o de bon ni mɔgɔ min tɛ kɛlɛ fɛ e bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ne ka kuma in y'o de ye dɔgɔyama tɛ dɛ a fɔ kun ye mɔgɔw k'a faamu de k'a fɔ kɛlɛ in an labɛnnen b'a kama u bɛ ka don an ka mɔgɔ minnu na k'an bila nin ko in kɔnɔ olu k'a dɔn ko an labɛnnen bɛ kɛlɛ kama fo ka taa an sa don kuma in kɔrɔ o de bon ni mɔgɔ min de ma labɛn o kama walima i bɛ siran i bɛ se ka taa Guinée i bɛ se ka taa Sénégal walima i bɛ taa fo tubabula yanni an ka tila a la ja ja minnu bɛ jajugu ninnu fana partager i n'a fɔ i da tun y'o kuma la i n'a fɔ u bɛ gɛrɛnw na surtout an ka sitɛriniw mana jeni k'olu jaw ta k'a partager diɲɛ kɔnɔ yala e bɛ se ka mun fɔ olu fana ye waati la nin bɛɛ ye kodɔnbaliya de ye o nin bɛɛ nin ne tɛ dimi mɔgɔ ninnu kɔrɔ n tɛ jigin u la nin bɛɛ ye kodɔnbaliya de ye ka d'a kan e bɛ ka ko o ko ta ka a dɛmɛ i n'a fɔ hali an ka jamana kɔnɔ den minnu bolilen bɛ u bɛ kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a la minnu ye jamana in mara ka kɔrɔ olu bɛ ka wari di an yɛrɛ jeunes dɔw ma ka jamana buruja nin bɛɛ ye kodɔnbaliya de ye e bɛ nin ye siya jumɛn na ni maliyɛn tɛ an kana taa nanzara la afiriki ta k'a lajɛ farafinna jamana ta i bɛ nin ye siya jumɛn na ni maliyɛn tɛ bon o de kan k'a yira maliyɛn na k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bolo bɔra ko la a b'olu kɔnɔ k'olu de tun ta ye mali ye an tɔw b'a kɔnɔ luwanse la n'olu tɛ a mankan tɛ ka kɛ wa olu pɛrɛlen bɛ ka ko bɛɛ kɛ yasa kana ɲa n'o tɛ e bɛ se ka bila i ka jamana contre la cogo di i bɛ se ka bila i yɛrɛ ka jamana contre la i wolola yɔrɔ min ka mɔgɔ i fa n'i ba bɛ yɔrɔ min o tɛ kodɔnbaliya ye donc an kana jigin u la an ka ala deli u ye quoi o de ko don ko i bɛ to ka politiki kɔrɔ siɲɛ kɔrɔ ninnu n'o ye mouvement démocratie kɔrɔ k'i ka kuma ka farin olu ma trop nka ko dɔw bɛ yen k'i b'olu fana fo par exemple i ye misali ta Zumana Sakɔ kan komi su kora an tɛna n bɛna n bɛna bɔ tile fila in na ka video dɔ k'o kan Zumana Sakɔ kelen tɛ o min bɛ balolen aminata dramani aminata dramani tarawele an ba bɛɛ b'a dɔn o ye mɔgɔ ɲɛnama ye a ma ale tun ma minisiriya kɛ san damadɔ k'a fɔ ko ko nin ko in bɛ cogo min na ko kalabanca don a t'a la wa an ba n'o ye alifa umaru kunare yɛrɛ muso ye n'o y'an ba ye adamu ba kunare o yɛrɛ m'a fɔ alifa ka san tan laban ko demokarasi ma foyi ɲɛ a k'an bɛ ka mɔgɔw kɛ i n'a fɔ bagan ka taga vote wa o livuru tɛ yan minisiri premier minisiri wɛrɛ sara yan zumana sakɔ tɛ ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na seku so seku so ma démissionner yan jango sisoko ala ma hinɛ n'o fana fan k'i premier minisiri jɔnkunda ka wagati ale m'a fɔ a dajɛ la a ko ko ni olu si bɛ yɔrɔ min na sisan a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ ani fɛn fɛn bɛ sisan ko vraiment a ka kan u ka nin denmisɛnninw dɛmɛ n'o y'u den n'u mɔdenw de ye olu ma se ka se yɔrɔ min u ka se yen mɔgɔ ɲuman caman bɛ yen koyi a y'a to yen n bɛna bɔ ka video dɔ k'o kan a ɲuman a n'a juguman an b'u bɔ ɲɔgɔn na maliyɛnw b'a fɔ kuma kuncɛ kuma la espace d'éveil conscience aw yala aw bɛ fɛ ka mun de a hakilina nana cogo di yala mun de b'aw kɔnɔ a bɛ fɛ ka maliden kura de dilan wa ou bien qu'est-ce que vous voulez en fait bon maliden kura tɛna wolo minnu bɛ yen sisan olu kɔrɔla ka ban mais min donnen b'u hakili la o de ka bɔ yen u ka hakilina ɲuman sɔrɔ o de la ko éveil ka lakununni kɛ o la u b'a fɔ tubabukan na ko l'information est la nourriture du cerveau mhm. n'a y'a jɛ dɔrɔn ça s'atrophie ni a m'a sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fasa ka fɔ kɛ mhm. donc f'an ka to ka kunnafoni di mɔgɔw ma mhm. mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bilalen bɛ sunɔgɔ min na nkalon de don tiɲɛ t'a la o de kama a bɛ fɔ ko éveil voilà